ine ndi pastor tony nyirenda kuchokera kuno ku malawi tili limodzi mu nthawi ya msonkhano wa misasa kuti tonsefe kuno ku zambia timve uthenga umene mulungu watikonzetsera mu nthawi yonse ino ya msonkhano wa misasa Uthenga wathu wa lero mutu wake ndi wakuti Gadi. Gadi. Gadi anali mwana wa namba 7 wa Yakobo, koma mwana wamwamuna woyamba wa Zilipa amene anali wantchito wake wa Leya. Yakobo atakula, atadziwa kuti watsala pang'ono kuti amwalire, watsala pang'ono kuti achoke m'dziko lino lapansi, adaganiza zotsanzika ana ake. Mu chikhalidwe cha Chiyuda, kholo limati lisadamwalire, limakonda kunena mawu omaliza kwa ana ake. Zimenezi n'zimene Yakobo adachita. Anaitana ana ake khumi ndi awiri ndi kubwera. Ndiye Yakobo anati, Ndifuna ndikuuzeni zimene zidzakuonekerani inu m'tsogolo mwake. ndiye adayamba ndi mwana woyamba rubeni ndiye adanena mawu omuuza rubeni kenaka mwana wina kenako mwana wina ndiye anafika pa mwana wake dzina lake gadi ndiye mawu amene yakobo anawuza mwana wake gadi alembedwa pa buku la genesis chapter 49 verse 19 genesis 49 verse 19 yakobo ananena mawu awa ndi gadi achifwamba adzampsinja iye koma iye adzapsinja pa chitende chawo Yakobo kukamba za Gadi adati, Ndi Gadi, achifwamba adzampsinja iye. Akati adzampsinja iye, ndi kuti adzamzunza iye. Ndiye akuti koma iye adzapsinja pa chitende chawo, chidendene chawo, a heel, kutsogolo kwake. chimenecho ndi chichewa ndi gadi achifwamba adzampsinja iye koma iye adzapsinja pa chitende chawo chichewacho sichikumveka bwino koma ndimakondwera mmene analembera m'baibulo la chingerezi la chizungu la king james version

kutanthauza kuti padzakhala nthawi imene asilikali adzamgonjetsa Gadi, adzagonjetsa mtundu wa Gadi. Koma kuti kumapeto kwake, pomalizira, Gadi adzagonjetsa asilikali amenewo. ndiye ndikufuna mugwire apa kuti pali nthawi ziwiri pa moyo wa gadi akuti tsiku lina asilikali adzamgonjetsa gadi koma pakapita nthawi gadi adzadzukirira kumapeto kwake gadi adzagonjetsa asilikali aja ndiye ndikufuna mumve mawu amenewa bwino lomwe kuti yakobo amayankhula ngati akulosera ngati akuchita uneneri kwa mwana wake gadi kuti tsiku lina asilikali adzamgonjetsa a troop shall overcome him koma iye kumapeto kwake adzagonjetsa adzawina ndi iyeyo ndiye tibwerekere mawu amenewa titsate nkhani atakhala gadi fuko la gadi kutsogolo lidadzagonjetsedwadi mawu a yakobo bambo wake anakwanitsidwa Chinachitika ndi chiyani? 1 Mbiri chaputala 5 vesi 26. 1 Mbiri chaputala 5 vesi 26. Ndipo Mulungu wa Israeli anautsa mzimu wa Puli mfumu ya Asuri, ndi mzimu wa Tiglati Pilesere mfumu ya Asuri, ndiye anawatenga ndende, ndiwo Arubeni ndi Agadi ndi fuko la Manase, logawika pakati, nafika nawo ku Hala, ndi Habori, ndi Hara, ndi ku mtsinje wa Gozani, mpaka lero lino. Baibulo likutiuza apa kuti fuko la Gadi atachulukana, ataberekana kwambiri, fuko la Gadi linalowerera mzovuta zambiri. Tsiku lina kunabwera nkhondo yotsogozedwa ndi mfumu ina ya Asuri dzina lake Tiglat-Pilesere. Chimenecho ndi Chichewa, koma tilinene m'Chingerezi ndiye limamveka bwino, Tiglath-Pileser. mfumu ya Asuri inabwera ndi kudzamenya nkhondo kudera kwa Gadi ndi kugwira fuko la Gadi, kuwatenga Agadi kupita nawo kwawo ku Asuri, kwawo kwa Tiglath Pilesa, kukhala ngati akapolo. Ndi atatenga anthu aja, dera la Gadi linatsala lopanda anthu. dera la gadi linatsala lokha minda yawo anayisiya katundu wawo anamusiya zinthu zawo anazisiya agadi chifukwa tiglath pilesa adawatenga ngati akapolo kupita nawo ku asuri kwawo monga mmene adanenera yakobo gadi asilikali adzamgonjetsa a troop shall overcome him zinachitikadi kuti tiglath pilesa ndi puli anabwera ndikugwira agadi ndikuwatenga ndikupita nawo ku dziko la asuri ngati akapolo dera la gadi linatsala lopanda anthu dera la gadi linatsala lopanda anthu ndiye atatengedwa ukapolo agadi mtundu wina wa anthu otchedwa aamoni anabwera ndikutenga kokhala ndikumanga mu dera la Agadi lija, anakhala ngati alanda dera la Gadi, nakhala kumeneko chifukwa Agadi anali atatengedwa ngati akapolo kupita nawo ku Asuri. Chotero Aamoni anakhala dera la Gadi, anachita occupy malo a Gadi aja. ndi kumakhala mmenemo mwakuti nthawi ina mulungu anafunsa funso nthawi ina mulungu anafunsa funso kuchokera pa buku la yeremiya yeremiya chapter 49

alibe wolowa dzina mmwemo mfumu yawo yalowa pa gadi chifukwa chanji ndi anthu ake akhala m'midzi mwake chifukwa chake taonani Masiku afika, ati Yehova, Ine ndidzamveketsa mfuu ya nkhondo yomenyana ndi Raba wa ana a Amoni, ndipo adzasanduka mulu wabwinja, ndipo ana ake aakazi adzatenthedwa ndi moto, pamenepo Israyeli adzalanda iwo amene adamlanda, ati Yehova. Patapita zaka zambirimbiri, zolembera zina zikunena kuti padapita zaka 500 chitengereni Aamoni dera la Gadi, Agadi atagonjetsedwa ndi Tiglath-Pileser. ndiye inakwana nthawi kudzera mwa yeremiya mulungu anafunsa funso anati kodi zikutanthauza kuti gadi alibe ana amuna gadi alibe ana alibe oti alowe chuma chake cha gadi alibe oti alowe malo a gadi alibe woti atenge ana woti atenge malo ake gadiyo Chifukwa chiyani Aamoni atenga malo a Gadi? Chifukwa chiyani Aamoni atenga dera la Gadi? Aamoni atenga dera la Gadi chifukwa chiyani? Kodi zikutanthauza kuti Gadi alibe ana? Alibe ana amuna? Kodi Gadi? Mafunso amenewa anafunsa ndi Mulungu kudzera mwa mneneri Yeremiya. ndiye mulungu anapitirira kunena kuti taonani masiku akubwera amene ndidzatumiza nkhondo kubwera nkhondo malo amenewo adzatengedwanso adzabwerera kwa eni ake malo amenewo adzapita kwa ana a gadi ndidzabwezera malowo kwa ana a gadi chifukwa malowo ndi awo ndiye ndikufuna mumve izi mpingo wa yehova mulungu wamoyo yakobo anati gadi asilikali adzamgonjetsa iye koma iye adzagonjetsa kumapeto kwake ndiye tiglath pilesa ndi asilikali ake anabwera ndi kugonjetsa agadi ndi kuwathamangitsa agadi ndi kuwagwira kuwatenga ukapolo ndiye kenako amoni anapezerapo mwayi ndikutenga malo a gadi ndikumakhala mmenemo mpaka zaka 500 ali momo ndi pamene mulungu adafi inamkwanira nthawi kufunsa funso kodi zikutanthauza kuti gadi alibe ana kodi gadi alibe ana woti akhale mu dera lake chifukwa chiyani amoni atenga malo a gadi Ndiye Mulungu akuti, Ndidzabwezera anthuwo ku malo awo. Ndiye chinachitika ndi chiyani tsopano? Nthawi inakwana, anadzathira nkhondo. Agadi anafika poganiza, tibwerere kwathu, ku dziko la makolo athu, tibwerere kumene tidachokera. Ndiye zimene adachita, anasonkhana pamodzi ndi kutenga zida zawo zankhondo kubwerera kwawo kukamenya nkhondo kuti atengenso malo awo adalimbana ndi aamoni ndiye ndikufuna mumve zimene zinachitikazo kuchokera pa buku la 1 mbiri chapter 5 1 mbiri chapter 5 pamenepo pali mawu 1 Mbiri chapter 5 verse 18 mpaka na verse 20 verse 18 mpaka na verse 20 ana a rubeni ndi a gadi ndi limodzi la magawo awiri a fuko la manase ngwazi amuna akugwira chikopa ndi lupanga ndi kuponya mivi ozerewerera nkhondo ndiwo zikwi makumi anayi mphambu zinayi mphambu mazana asanu ndi awiri kudza makumi asanu ndi limodzi akutuluka ku nkhondo ndipo anagwirana nkhondo ndi Ahagari ndi yeturi ndi nafisi ndi nodabu ndipo anathandizidwa polimbana nawo ndi Ahagari anaperekedwa m'dzanja lawo ndi onse anali nawo, pakuti anafuulira kwa Mulungu pomenyana nawo, ndipo anapembedzeka nawo, popeza anamkhulupirira iye. Mverani tsopano, Bible likuti nthawi itakwana agadi aja anabwerera kwawo ndi anapita kukamenyana ndi amoni ndi mitundu ina ya anthu imene idatenga malo a gadi tsopano bible likuti anathandizidwa pomenyana nkhondo ndi adaniwo mulungu adawathandiza akuti chifukwa chiyani anawathandiza akuti chifukwa iwo anafuulira kwa yehova adapemphera kwa mulungu ambuye mutithandize mutipatse dziko la makolo athu mutithandize titenge malo amene amoni adatilanda ndiye baibulo likuti mulungu anapembedzeka kusonyeza kuti mulungu anamva pemphero lawo mulungu anamva kufuula kwawo mulungu anawamvera ndiye anawathandiza pomenyana nkhondo mpaka agadi analanda dziko lawo anapembedzeka yehova agadi anabwerera mu dziko lawo ndi chifukwa chake mawu a yakobo anakwanitsidwa apa Gadi, asilikali adzamugonjetsa iye, koma iye adzagonjetsa kumapeto kwake. Anagonjetsedwa ndi asilikali a Tiglath Pileser ochokera ku Asuri. Koma patapita zaka zambiri, atapemphera kwa Yehova, Mulungu anawathandiza ndiye anamenya nkhondo, anagonjetsa Agadi, anawina nkhondo ija ndi kutenganso dziko lawo. Gadi, asilikali adzamugonjetsa, koma iye adzagonjetsa kumapeto kwake. Ndati ndibwerekere mawu amenewa mtundu wa Mulungu wa moyo inu, kuti moyo wathu wa Chikhristu uli ngati moyo wa Gadi. Ifeyo Akhristu pokhala padziko lapansi timaoneka ngati tikugonjetsedwa, kugonjetsedwa ndi Satana, kugonjetsedwa ndi machimo, kugonjetsedwa ndi nkhawa, kugonjetsedwa ndi umphawi, kugonjetsedwa ndi matenda. Timaoneka kuti tikugonjetsedwa ndi mavuto osiyanasiyana. timagonjetsedwa ndi imfa musadandaule Gadi asilikali adzamugonjetsa koma iye adzagonjetsa kumapeto kwake ndikuuzeni kuti ngakhale tikukumana ndi mavuto ambiri lero tikugonjetsedwa ndi mavuto koma kumapeto kwake tidzagonjetsa we shall overcome musade nkhawa mayi mukamakumana ndi mavuto ambiri alipo ena tukumana ndi mavuto a imfa maliro kutaya abambo athu kutaya mayi athu akazi athu amuna athu ana athu abale wathu tikuoneka ngati tikugonjetsedwa pa dziko lapansi koma dziwani akhristu tigonjetsa ndipo sikale koma posachedwa lero ndifuna ndikutsimikizireni Dziko lapansi lagonjetsedwa ndi miliri yosiyanasiyana, zizindikiro za masiku otsiriza. Panopa dziko lapansi lagonjetsedwa ndi COVID-19 kapena kuti coronavirus. Azungu nzeru zatha, wanzeru nzeru zatha, wachuma chuma chake chilibe ntchito tsopano. yafika nthawi yoopsa ngakhale aneneri akhala chete maprofeti alero amene amadziwuza kuti ndi aneneri lero ali chete chete chete asing'anga ali chete chete chete chifukwa covid-19 yagonjetsa koma ndikuwuzeni akhristu kumapeto kwake tigonjetsa ndife tidzagonjetsa imfa tidzagonjetsa matenda tidzagonjetsa usiwa umphawi tidzagonjetsa mavuto tsiku lina tidzamasuka ku nkhawa za dziko lino lapansi musayiwale yesu atagwidwa mgetsemane inali nthawi imene anazunzidwa kumenyedwa kulavuliridwa kusekedwa, kutukwanidwa mpakana kumkhomera pa mtanda. Ndi adamuyika m'manda. Amaoneka ngati wagonja Yesu, koma sanagonje iyayi. Anakhala m'manda masiku atatu. Tsiku lachitatu Yesu adagonjetsa. adaoneka ngati satana wawina koma kumapeto kwake yesu ndi amene anawina adagonjetsa manda adagonjetsa imfa watipatsa moyo wosatha haleluya ndiye lero ndifuna ndikuwuzeninso masiku tikukhala ano pamene tikuyembekeza kubwera kwa yesu tioneka ngati tikugonja tioneka ngati dziko lapansi likutigonjetsa tioneka ngati machimo akutigonjetsa Tioneka ngati manda atigonjetsa, koma kumapeto kwake Akhristu onse otembenuka adzagonjetsa. Kumapeto kwake we shall emerge victorious. Chimenecho ndi chimene chimandilimbitsa mtima kuti pokhala ine pa dziko lapansi ndilibe nkhawa, ndilibe madandaulo, ndilibe kuliralira, ndilibe kuwinyawinya, chifukwa ndikudziwa kuti posachedwa tigonjetsa posachedwa covid-19 igonja posachedwa manda agonja posachedwa imfa igonja tidzakhala mu dziko la mtendere sikale yayi dziko lopanda nkhondo dziko lopanda ukalamba dziko lopanda udani posachedwa sikale yayi tigonjetsa kumapeto kwake ndapota nanu amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana ndi nonse amene mukundimva ngati mukumana ndi mavuto lero ndi zokhoma musataye mtima musade nkhawa musaganize kuti mulungu wakusiyani tigonjetsa ndipo sikale yesu akubwera posachedwa a day of victory is coming tsiku lakugonjetsa layandikira tsiku limenelo tidzati haleluya pamene lipenga likulira tidzati haleluya pamene maso athu akudzaona yesu akubwera tidzati haleluya pamene manda adzasweka tidzatulukamo amoyo tidzati haleluya pamene maso athu akudzaona mfumu ya ulemerero Tidzati haleluya pamene mitundu yonse ya anthu idzakhala pamodzi mchikondi. Tidzati haleluya pamene tikudzachoka mu dziko la tsoka kupita ku dziko la mtendere. Gadi asilikali adzamgonjetsa iye, koma iye adzagonjetsa kumapeto kwake. Inde, machimo akutigonjetsa, matenda akutigonjetsa imfa ikutigonjetsa mavuto akutigonjetsa koma nkhondoyi tiwina kumapeto kwake akhristu agonjetsa kumapeto kwake limbani mtima amayi limbani mtima bambo limbani mtima mnyamata msungwana limba mtima khazikikani kwa yesu khristu lero ndikuti ambuye mundionjezere chikhulupiriro mundithandize kuti ndiyende nanu mpaka na tsiku lomaliza kodi ndi pemphero lanu amayi ndi pemphero lanu abambo tiyeni tipemphere tikuthokozani yesu chifukwa mwatiphunzitsa mwatidziwitsa kuti inde pakadali pano tikhoza kugonjetsedwa ndi tsoka la pa dziko lapansi koma tidzagonjetsa kumapeto kwake pamene inu mukutulukira m'mitambo yakumwamba tidzagonjetsa mavuto athu onse adzatha mulemekezeke yesu khristu mwadalitse bambo ndi amayi amene amvera uthenga anyamata ndi asungwana amene amvera uthenga umenewu mutisunge pa msonkhano wa misasa umenewu kufikira tonse tisungike mchikhulupiriro mpaka tikalowe mu ufumu wakumwamba mu dzina la yesu khristu mpulumutsi wathu